What happened yesterday? A lot of people are calling me on phone, JPAC. Um, eburu Akwa. O nwere ihe ma ị ga-ekwu. See, let me tell you, o ji wayọọ ada emerụ arụ. O ji wayọọ ada emerụ arụ. Maka na nna m na-agwa m wee kwuo sị na ọ bụ na ị na-eje ije tata make sure you call me on phone

everything abụrọ ka ekwu okwu a wee sị na ema ekwu okwu ife mee ozugbo ị gba nkịtị people na-ebu news leave them let them carry news people na-ebu update leave them let them carry update that update of how many minutes is not something that will give me money tomorrow ọ na-enye m ego it's not gonna put food on my table it's just to make you get relevance you have uh, your page uh, you know nwee view you nwee you know ya mara ya ị gaa viral for that meantime everything abụrọ ka i bu update ị watch ya ihe e mere I didn't post Akwa I post from the, the, the interview why I did not post the interview is because ada m e-post interview ebe m ma na m nwere consultation people I will call jụọ ha the main updates ma some appeal m ga-eme on the ground kedu ndị Posting an interview Akwa is kind of mockery. I don't post that kind of thing. You know? Onye ọbụla na-eje police nwee problem batakwa. Somebody like me, I have been to police custody more than three times. Ejego zone 2, zone, jee zone 7. Jekwa zone 7 again, two times, jee zone 2. So, na mmadụ gara polisi eh, abụrọ ife ndị blọga ya-abụ ọ pụta a na-ebu news na-ebu everywhere nke a mere nke a mere people nwerechara dead pages and dead career eburucha pe you know try to ka ha wee were ọpụta what if tomorrow that person ahụ ị na-eburu update onye ahụ pụta tomorrow kedu ife ya-abụ your trending news tomorrow you no have news again ị ga-enwe news ị ga-enwezi update relax ya everything abụrọ na ihe mere ozugbo e bube update somebody like me mgbe a bịa mee nwaanyị bu amụ arrest Did I post it? I don't post it up till today. I no post am. oge erugo mgbe ndị mmadụ ga-amara onye a na-akpọ JPAC chief of staff I'm an intelligent in the, I'm an intelligent civilian ọ bụ na federal gọọmenti ma somebody who I am or state gọọmenti ma somebody who I am ekwesịrị m ịbụ international FBI ekwesịrị m ịnọ na CID criminal investigation department onye m chọrọ inwute taata kịta nye m one week m enwute gbaga ebe ọ nọ Johnson new money this person na say you are the one of the problem we have in this Anambra state because I am exposing you of of of fraud m na-eme gị expose of fraud na-eme gị expose na ị na-arụ ọjọbọ ka m ji bụrụ onye ọjọọ na-eme gị expose na ị na-arụ yahoo

joy is coming that is what I'm saying ị na-echezi ka ị nụ ihe m kwuru o nwe ihe m kwuru n'ọnụ m ọ bụrụ n'ọnụ m ka ị ana anything we speak in parable but all I know is that joy is coming but you are carrying another person's news another person news bụ na-eme investigation aka onye somebody like ọ bụ na e butere somebody like akwụnarata ugo Uh, will I talk? I will come up kwuo okwu gwa government na onye a yes onye a na-ezu ohi akwụnarata ugo na onye a bụ onye ohi ọ bụ na akwụnarata ugo nwere luck na ọ bụrụ nya maka a kpọrọ for questioning ọ bụ na akwụnarata ugo ka a kpọrọ for questioning by now I for don carry flight available flight land ya na Anambra state gosi ha evidence of ndị ọ scamụrụ gosi ha evidence of ka e si wee mee arrest ọ gbaa ọsọ na Ogwugwu Akpụ Ọkịja gosi ha evidence of ndị nwụrụ anwụ e buputere ọ gbaa ozu ha na ịntanetị akwụnarata ugo nwere luck ọ nọghọ na be na ọ bụ na abụla nobody will even speak for akwụnarata ugo because gịnị ọ bụ a notorious onye ohi a mara a zụrụ azụ a person who ran away from Thailand gbara ọsọ bata Nigeria bido na-eme abarakata aba a boy of 36 years my junior brother onye m tọrọ atọ with how many years just hapụcha afụ ọnụ hapụcha isi dada ka a sị na okenye ka ọ bụ akwụnarata ugo ya jee kelee chineke na ọ bụrụ nya maka ya ọ bụrụ akwụnarata ugo ka e nwudere a kpọrọ for questioning by now m na-eji available flight land ya n'Ọka because it's obvious ụwa nine ma na akwụnarata ugo bụ ochie kpụkpọ orikpo ochie ochie onye ohi a zụrụ azụ scammer recorded i bute ozu mmadụ gbaa na Facebook gbaa na ịntanetị gbaa everywhere na-agwa ndị mmadụ na na onye a nwụrụ anwụ bụ gị nwa nwee na gị arụsị gị gbure avodat na asị ebune nka nka ka m gwa gị where do you have right to have the possession of ozu onye nwụrụ anwụ ya jee kenee chineke but na-ekpebe ekpere ka one day ka a ghara ịkpọ for questioning a kpọọ ya for questioning mgbe ị nụ na a kpọrọ ya akwụnarata ugo for questioning piam o yes that from that questioning a na-eje nga straight

May the soul of ndị niile egburu egbu rest in perfect peace. Ana Igbo adịbago mma and ọ ga-adị mma and ọ ga-adị mma through me and you. We will help the government to combat crime so that that joy ndị a kwuru that is coming will, also, will actually come to fulfillment. Automatically joy is coming, you know.

a land of Chineke Okike Abịama and we must we must continue we must help ourselves don't harbor any criminal don't harbor any onye ọjọbọ ka ihe dị mma my happiness today is that governor himself the amiable governor of the Anambra state government governor, yeah, governor

ọ rụ ọrụ na ekwulọbịa ọ rụghị ọrụ na ụkpọ but definitely one day i must go to work ọrụ ya eburu m jee ekwulọbịa mụ agbanye double lane how many of you know that na awardụrụ road si from ekwulọbịa isuofia to nnobi double lane and you are still criticizing this man

gọvanọ na-anụ olu ndị mmadụ from Isuofia Ekwulọbịa double lane Isuofia Ichida Adazi Igbo Ukwu everywhere a na-arụ a na-adualize ụzọ a na-arụte to Nnobi you will not see that and broadcast you will not see that and blog blogger will not their eyes are blind that is why many blogger will end up just I'm a blogger, I'm a blogger, I'm a blogger. What

to to to ihe na to to agụlụ you don't know because ị da-abata ụnọ from agụlụ agbara m ya na disemba akụrie everywhere double lane a na-akụri ụzọ si otu nnewi ị ma afụ ya because you did not you are not coming back you are an internet warrior that's the reason why you will not know that na na bank road nnewi dey dilapidated dey very bad since years na gọvanọ Soludo esigo from bank road dualize a na-akụrisi everywhere dualizie pịa pụọ St. Mary you will not see it many apịam way niile mere that has been forgotten na Nnewi na Anambra and its environment a na-akụrisi na-arụ ụzọ you will not see it ị ferekwa na ụzọ ụzọ Ọzụbụlụ ụzọ traffic light from traffic light to Ekwusigo Okija junction na a na-adualizekwa na-arụ you no go see am because gịnị na o sirọ na your state yes o sirọ na your local government the governor did not come from your local government the governor did not come from Anambra Central he did not come from Anambra North that is why o nwerọ ihe o mere taa ya adị gị mma you have forgotten that na mgbe Willie Obiano na-achị na ọ rụrụ Aguleri rụọ Ọmambala rụọ Anam rụọ airport rụọ everywhere niile gbasara that Anambra side ya his own constituency did we complain the answer is no onye gbagote ya rụọ bee onye gbagote ya sị charity begins at home onye gbagote ya arụgodi constituency ya first let constituency ya feel the the breeze of the governance mgbe Peter Obi na-achị nọ na central o nwee kwuru okwu ọ dara Alor rurie even Peter Obi and Chris Ngige ha si na central mgbe ha batara Alor eh, Ngige rụrụ Alor mee Alor Alor bụrụ small London ngige eh, Peter Obi bata the whole of Agulu niile tar everywhere ụzọ niile ọ rụsịcha buru Golden Tulip hotel eh, buru ya bata na Alor tii ya na side eh, side na Alor buru everything niile tii ihe niile dị mma o nwee kwuru okwu no akwụwe rejoice o ruzie ka Soludo batasịrị si na Anambra South si Ekwulọbịa na Isuọfịa na Aguata na Uga na-arụ everywhere na-agbarata ma na-ewusa ha ncha na-arụzi because ọ bụrọ sọọsọ one particular place ya-adị mma ọ bụrụ na Anambra Central dị mma Anambra North dị mma Anambra South ga-adịkwa mma ọ na-arụzi na-apụta gị nwa nọ na Anambra North na Central ị pụta na-asị ọ gaghị aga ọzọ ndị Igbo amaghị eme politics let us learn how to do politics but that is not my topic okwu na-ebute okwu all I have to say is that joy is coming ee ka ṅụọrọ onwe m Jameson that is not my topic abịarọ m here ịgụ sermon maka ngwa ọrụ unu mana many people just jump into my broadcast thinking that ka a bịa gee asịrị ọ dị ebe a ka ịmụ ihe ekwu this joy is coming onye pụtara release ya onye a gịnị nke a nke a nke a relax ya tomorrow ị ga-ahụ the joy we don't talk much we only you know shake the internet as at last year 2024 i told Okongwu Dibia if If a native doctor gave you 5 million naira for you to drop ịgba ndị dibia n'iru akwụkwọ ka ị were ebido business will you do that ọ sị God forbid ọ mara na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ m sị ya a nye gị 5 million ị ga-akwụsị sị m God forbid ụdị ya adịrọ today 2025 the same time m ji wee gwa the okwu is exactly the same time m ji wee the okwu native doctor nye 5 million okongwu chefuo last year chefuo the in our conversation nara the 5 million cash the same native doctor gwa sị ya na ana m enye gị ego a ka ị were je bido ahịa what is happening ọ nara gị ego it's not the same thing I, I told him yesterday or same last year or same lie lie na God forbid o nwere ihe mere n'ụwa ka ọ nara 5 million nke a ka o were bido ahịa

get money uh, get rich and die trying ọ ga adịghị na-epromote him fire see him in Anambra State I will personally use my hand and arrest him and you know what I can do because I, I follow to persuade the person esoro ncha onye ahụ ọkụ pịasuo esi ya nye okongwu ego ntụasị let me not see tomorrow esoro the person nyere ya ego akpọrọ na fon jinje fọs wee sị ya settle onye a na a na-ejiri mmadụ ọfọ a na-ejiri mmadụ ihe a na-akpọ ọfọ na ogu settle onye a ọ bụ na tomorrow ọ bịa against you i will come up with evidence i will come up with uh, with a voice recording i will come up with every evidence i know ọ na-asị m jee park na ihe eziri ike I can't get that money now to settle Okongwu, you know, to pay him off. M sị ya look for money, settle Okongwu. Today, o mechara mee ihe ahụ m gwara ya even when they are looking for money everywhere ọ sị na o nwere ebe a fụrụ ego gwara ya je chọgharịba ego na pos ọ gagharịba the whole pos niile about five or four pos ka a gara wee nwetacha the money cash m sị ya go and present it cash

if not for anything i will contact profeng gadget ubiri gadget ị kwụnyere ya 3 million profeng ga-ebiwu gị ahịa 6 million with my influence ọ fail ime ihe ahụ m gwara tomorrow ọ bịa gbaa ndị dibịa n'iwu i will personally nwụta okongwu like this and the day i will do it let nobody blame me but i will only give okongwu six months to make use of that money a that young man tara afụfụ wee nye ị mara i have not said this thing before mana ma na okongwu ya-ewe iwe na m kwuru like that yes ọ ka mma na o were iwe ka ọ maa eri ya nna apụta na oke ịchịghasị eze na-achị ọchị o nwe mgbe ọ ga-abụ oru onye ọbụla gbara ọgwụ enwụọ nye okongwu from now till six months is too much three months ma afụghị ebe ọ channel ego a that young man tara afụfụ ihe agụleri never buy moto mana o ji egotere o nyere okongwu 5 million ma afụghị ebe okongwu channel ego a ka ọ dị useful to himself ọ kpata ego today i will be glad na m nyere advice ma a fụrụ ebe ọ channel that money ka gaa n'ihu na-agbagharị from one native doctor agwara m okongwu sị ya zenco ọ na-agba ndị dibia n'ihu akwụkwọ wee bụrụ zenco e-money ọ na-agba ndị dibia n'ihu akwụkwọ wee bụrụ e-money all these mmadụ anyị na-erespect ị fụ their video ị na-eshie na like ha nwa na-agba ndị dibia n'iru akwụkwọ ọ sị m no so i give okongwu three months ihe a bụ february thus march

ndị na-ama ka e si download video download onu ya ka ọ agba oru asị jee paakị what is your business gịnị bụ business gị this and that I want to have my business not concern me but it will concern me to clear the air the masses mbọsị a ya anwụta ya mgbe a sị ya na e nyere onye a 5 million ọ sị ya na the native doctor kwuru hoo haa sị ya okongwu anambra nwere ka o si dị a da agbazị ndị dibịa n'iru akwụkwọ agbazịna m ka m zọba onwe m agbazịna mmadụ ka onye mara zọba onwe ya na ego a ka ọ dị ka m gbabara gị aka the video is here enwekwara the complete video i have never deleted it ọ ka dị na phone m the young man stated that okongwu anambra nwere ka o si dị ya sị na ma ndị na-agba ndị dibịa n'iru akwụkwọ na ndị a na-achọsị ihe dịtịn facebook ọ awele ọ sịkwara ọ sị ya I don't want to leave you empty handed ngwa na ego a wee je chọọ ihe ị ga-eme is part of empowerment which I appreciate very well na dokobu ma ihe nwere ike imewu agwara m ya ọ na-akọ ọ kọrọ gbago ọ kọrọ gbadaa ihe m ji wee kwuo ihe bụ ka m deliver this message o ruo echi after two months if okongwu did not use that money well two things are involved either okongwu vomit that money vomit that all all they use we go ah, well ka na-agba ndị dibia n'iru akwụkwọ na na na online ọ sọ ya nọrọ Calabar ọ sọ ya nọrọ maybe na maybe he think that uh, he can do anything after all is not in, in, in is not uh, within his jurisdiction ọ bụrọ n'ogbe sadụrụ ya bụ asịsị na Anambra and therefore ka m jezie Calabar ka m jee Ijebu Ode ka m jezie Bini ka m jezie ebe ah as long as you're on social media space because people are following your video is being recommended everywhere so nwa 16 years afụ the video ọ ga-emekwa ino ọ ga-afụkwa dịkwa influence mụnwa ga-eje ka nwụrụ okongwu ọ bụrụ na ọ threatening mana okongwu nụrụ ihe m na-ekwu ọ bara ya mma enwewu ọnụ na-etu ọnụ na enyere m onye advice na o ji emere ife adị m very happy very very much happy for somebody to cough out 5 million this hard time ọ gbara ọ gbara aya ya na ndụ n'iru ahụ aya ya na ndụ did not give him such settlement to okongwu bịa nwee ka o si kpaa agwa ọ gaa ka o si wee gaa but this young man sị na ọ chọrọ ibu ya okongwu moto okongwu dibịa moto na ọ ga-enye ya ego ka ọ chọọ ihe ọ ga-eme and the man stated that okongwu jee tinye ego a na business werekwa ọfọ nyekwa sị ya tinye ego a ọ bụ na okongwu ma ife m na ahụ ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-atara anyị chi iyi agụleri na-efe ọ tara anyị kene chi iyi agụleri na-efe that nwa aha iyi agụleri na-efe mere o ji wee gwa sị ya na ọfọ a jide tii n'ego a ka anyị makene nnọọ na iyi agụleri ya agbanahị this eh, iwu or law na-aga dị Anambra state for ndị dibịa okongwu dibịa were ego a tii na business pịa ọfọ n'isi ka a maa na okongwu ya progress with that money o mee checks and balancing taking stock within six months na 5 million ahụ ọ ya adịwo 5.5 ọ ya adịwo 6 million or 7 million na business a ga-enwe shape na chop ka ọ ghara ịbụ o ruo echi okongwu were ego aha na jee lodge na 5 star hotel ọ were ego aha na

ee eh, ihe a clear ebe nke a we don't want to hear that let him use that money though economy is very bad 5 million nwere ka ọ dị mana onye mụ ihe will still use 5 million with my own contacts which I have promised him I can call Pofeng and Yue Shorty mma asọchi wuru okongwu n'aka pọfek se pọfek biko ọ bụrụ na 5 million a ama ezukwa complete because na ọ ya achọ shop dozie na epempe goo generator dozie ọfụma let's say n'ime that 5 million 2.5 apụgo n'ime you know ka o were nke ọzọ kwụọ ụgwọ shop chọọ shop dị na street you know chọọ a room self contained

office ya ebe ọ na-ere accessories for fink anyị kadasi onwe anyị anyị jee nọrị ya dada ọ ga-emepekwa ya ọ ga-emekikwa more money okongwu nwere awele i made that video last year but okongwu don't want to hear o nwere awele nwee ebubo that na even if people are insulting him he's still making

ọ sọ ebe ị na-ere pure water na street ị na-ere bottle water na hold up as long as you are a boss of your own you decide when to go home and when to come back you decide when to resume work you decide eh, you, you are the boss at that point in time ọ bụ the boss onye nọ na okongwu nwere shop hey na okongwu nwere shop na awada eh na ka na nke okongwu ego charger

Okongwu gadget save this name Okongwu gadget yes yeah it's good ka aja na nke Okongwu ka aja egoro charger onye ahụ goro charger ọ just ka ụmụ ọ just bịa na nke Okongwu eh, see foto mee vidio ha Okongwu ọ bụrụ charger a na-ere 2000 Okongwu erezi ya 5000 ọ kwụọ ụgwọ because na o sego foto mee vidio nwee aṅụrị ọ nọ na nke Okongwu Okongwu should make use of his senses even ndị dibia na nwana ihu akwụkwọ even akwa ọkụkọ tiwara akị bụ nwa dibia rụrụ hotel to tell you business bụ machine mmiri enwe ilo na-eme dibia ọ rụrụ hotel nke ahụ n'Enugu State ka afe eze felo ọ bụ dibia ọ rụrụ hotel to tell you make business make you a boss Um, Thun- Mighty Thunder Bavere, many of them rụrụ hotel. Eze Obi na Asaba nwere hotel investment. Okongwu ama m na iwe ga-ewe gị mana achọghị m ịma, I no send after you are a small boy. Our last born na family m ji 10 years wee tọọ tọrọ gị nke na-azụ ahịa na Alaba International. So you're a small boy, I can advise you.

because I don't want to hear hey I will say meka nka meka nka because if we problem today I must surely come if I did not come my money will come so that's not my topic good evening good afternoon good morning depends on your location joy is coming

chukwu nọnye anyị egbu osigwe nọnye esi ya benne ilu anị nwoye edu brazil my namesake frederick asi yoo

Benjamin Ezerioha Stanley Nwodo Nkechi Ndụka Ikechukwu Ọkpara Ndụbụisi Okoro Innocent Ani Chinenye Nwa Esther Moses Nwa Nwa Nwodo Bobby Ejike